insuffisance rénale ale ye bana ye bana min n'a bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ a ni na bi diɲɛ kɔnɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ rein n'a bɛ wele kɔmɔkili ale ye farikolo sigida ye min n'an tɛ se ka an ka diɲɛnatigɛ k'a kɔ cogo si nka o n'a ta bɛɛ rein ko bana o bɛ ka mɔgɔw minɛ wagati bɛɛ lajɛlen na e bɛ se ka min kɛ walasa fɛn kana n'e rein sɔrɔ i ka jɛnatigɛ kɔnɔna na n bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ye video in kɔnɔna na e ka to video lajɛ la fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna fɛn tan n bɛn'o ɲɛfɔ e ye fɛn tan min n'e y'a kelen kelen kɛ o kɛwale tan in o bɛ se ka kɛ sababu ye k'e kisi rein banaw ma n bɛna dumunifɛn tan ani fila n bɛn'o fɔ e ye n'e y'olu dunni matarafa o b'a to e rein foyi t'a sɔrɔ i ka jɛnatigɛ kɔnɔna na o ta bannen fɛn seegin n bɛn'o fɔ e ye o fɛn seegin n'e y'olu matarafa o b'a to e rein a bɛ to kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na walasa i kana na insuffisance rénale sɔrɔ n'o ye bana ye min bɛ ka adamadenw bɔnɛ a nin na an k'a daminɛ komi n y'a f'i ye k'a fɔ n bɛn'a ɲɛfɔ e ye e bɛ se ka min kɛ walasa foyi kana na e rein sɔrɔ nka sɔni o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ rein n'a bɛ wele kɔmɔkili ale ye organe ye organe bamanankan na a bɛ f'o ma farikolo sigida farikolo sigida min don ale den fila de bɛ adamaden na kelen bɛ colonne vertébrale n'o ye kɔkolo ye o kiniyanfan fɛ kelen bɛ numanyanfan fɛ o den fila in bɛɛ bɛ jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ rein nafaba de b'a la n'ale tɛ adamadenya tɛ se ka kɛ ka d'a kan a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a jɔyɔrɔ fɔlɔ o dɔ ye mun ye ale de bɛ joli ko k'a sɛgɛsɛgɛ ka joli nɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔ a la o nɔgɔ in a b'olu fara ɲɔgɔn kan walasa olu bɛ se ka bɔ cogo min na walasa o ka se ka kɛ ale de fana bɛ sugunɛ dilan ani fana sécrétion dɔw bɛ yen n'o substance ninnu olu sécrétion bɔli ale de bɛ o fana lasabati i b'a fɔ rénine n'a ɲɔgɔnnaw ani fɛn wɛrɛw a bɛ se k'o fana kɛ farikolo ji ani farikolo minéraux ale de bɛ kɛ sababu ye k'olu lakɛɲɛ farisogo la walasa e ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ni nafa ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ e k'i jija cogo bɛɛ e k'i hakili to i yɛrɛ na o kama nin video in na n bɛn'a ɲɛfɔ i ye e kan ka min kɛ fɛn tan min ni n ko n bɛn'o f'e ye walasa fɛn kana na e yɛrɛ sɔrɔ o fɛn tan in o fɔlɔ o ye jumɛn ye o fɔlɔ o ye k'i jija i ka dumuni kɛ dumuni minnu ni a bɛ se ka nafa lase farisogo ma a ka kɛ dumuni ɲumanw ye i ka dumuni fanba o ka kɛ yiridenw ye ani nakɔkɔla dumuniw walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na a filanan e ka kɔgɔ dɔgɔya i ka dumuni kɛtaw la i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kɔgɔ caman ka d'u ye mais dɔw bɛ yen kɔgɔ caman man d'u ye nka a kɛra cogo o cogo e k'i jija i kana tɛmɛ kɔgɔ garamu duuru walima ka se kɔgɔ garamu wɔɔrɔ ma tile kɔnɔ i kana tɛmɛ o kan an bɛ dumunifɛn minnu dun a caman i b'a sɔrɔ kɔgɔ b'a la nka i b'a sɔrɔ bɛɛ la ni dɔw bɛ tobili kɛ u bɛ kɔgɔ caya dumuni na e k'i jija i bɛ dumuni minnu dilan i ka kɔgɔ dɔgɔya a la kosɛbɛ o bɛ se ka e yɛrɛ kɔlɔsi walasa fɛn kana n'a sɔrɔ a sabanan o ye kana tɔn cogo si e ka bonya ka d'a kan n'i bonyara o bɛ kɛ sababu ye jolisiraw ka se fo ɛrɛnw ma degun bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka na ni dusukundimi banaw jabɛtiw ani ɛrɛn banaw yɛrɛ fana ye n'o ye insuffisance rénale n'a ɲɔgɔnnaw ye a naaninan e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen e ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ hali n'a kɛra tile kɔnɔ miniti bi saba ɲɔgɔnna ma tile kɔnɔ don o don hali n'i ma se k'a sɔrɔ don o don i k'i jija kunɲɔgɔn kɔnɔ i ka se ka siɲɛ duuru i ka se k'o kɛ farikolo ɲɛnajɛ la o b'a to e bɛ se ka kisi ɛrɛn banaw ma a duurunan e k'i jija cogo bɛɛ n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti min i ka sigɛrɛti min dabila ka d'a kan sigɛrɛti minni kɔlɔlɔw b'a la minnu bɛ se ka se vaisseaux sanguins ma n'o ye joli siraw ye f'a bɛna se ɛrɛn yɛrɛ ma ɛrɛn fanga o bɛ se ka dɔgɔya a wɔɔrɔnan e k'i jija i ka ji min kosɛbɛ ji minni o nafa ka bon kosɛbɛ e kan i k'i jija tile kɔnɔ ji walima jimafɛnw e ka se k'o min ka se litiri kelen tila fo ka se litiri fila ma n'i sera k'o sɔrɔ o de ka ɲi kosɛbɛ o de b'a to rɛn a b'a ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na a wolonfilanan e k'i jija fura minnu bɛ yen nɔ n'an b'u wele antidulɛriw minnu bɛ dimiw da e kan'o ta i kunfɛ e kan'o ta ka sɔrɔ i ka dɔkitɔri o ka yamaruya kan tɛ i kana taa a san i kunfɛ dɔrɔn k'a ta walima k'a ta cogo min ka di i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i m'a ta cogo labato walima ni dɔkitɔri ko i k'a ta ka dan yɔrɔ min na ka tɛmɛ o kan ka d'a kan o tako juguya o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase rɛn fana ma a seginnan o ye i bɛ sukoromafɛn minnu dun e k'i jija kuma bɛɛ e ka to ka t'i ka sukoro lajɛ k'i ka sukoro sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni sukoro tɛ ka yɛlɛ walasa i bɛ se ka kisi jabɛti ma sukoro dɔrɔn tɛ i bɛ to ka cholestérol i bɛ to k'ale fana lajɛ a kɔnɔntɔnnan e ka to k'i ka tansiyɔn ka to k'o ta k'a lajɛ wagati ni wagati ka to ka taa tansiyɔn lajɛ walasa dusukundimibanaw walima hypertension artérielle olu kana n'e sɔrɔ ka bala i yɛrɛ la ka d'a kan n'olu kɛra olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase e yɛrɛ ma a tannan e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'o y'a sɔrɔ ni jabɛti b'i la walima ni tansiyɔn b'i la walima aw ka du kɔnɔna yɛrɛ fana na i fa yanfan walima i ba yanfan n'o y'a sɔrɔ rɛnbana delila ka olu dɔ la kelen minɛ walima ni rɛnbana ye mɔgɔ dɔ minɛ aw ka du kɔnɔna na e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na e kana ɲina i yɛrɛ kɔ e ka to ka t'i ka lajɛli kɛ wagati ni wagati walasa k'a lajɛ ni fɛn tɛ i yɛrɛ na walasa i ka kɔn a ma joona o bɛ se ka kɛ sababu ye ka i kisi rɛnbanaw fana ma komi n y'a f'i ye video daminɛ na k'a fɔ n ko n bɛna dumunifɛn tan ni fila n bɛn'o fɔ e ye e bɛ se ka mun dunni matarafa walasa e yɛrɛ ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na nka sɔnni k'o f'i ye n'a sɔrɔ n ka video diyara i ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa k'a yira n na k'a fɔ n ka video i bɛ se k'o lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la ni ɲininkali b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la n b'i jaabi video in fana kana dan o dɔrɔn ma i k'a ci i dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen ma walasa u fana bɛ se ka ni kunnafoniya ɲuman ninnu sɔrɔ walasa u fana bɛ se k'u ka diɲɛnatigɛ kɛ ka sɔrɔ bana jugu m'u sɔrɔ min bɛ se ka k'u sata ye o dumunifɛn tan ni fila n'i y'o min fɔ o fɔlɔ o ye huile d'olive ye n'o ye olive tulu ye ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan tulu min don a ɲagami ka di dumuni na kosɛbɛ o t'a bannen a bɛ rɛn dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ ka d'a yɛrɛ kɛcogoya kan ale nafa o ka bon kosɛbɛ kɛnɛya ma dumunifɛn filanan o ye sitɔrɔn ye n'a bɛ wele bamanankan na numurukumuni ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ rɛn dɛmɛ nɔgɔ fɛn fɛn bɛ rɛn na a bɛ kɛ sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen sanuya ka bɔ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye ni rɛn bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la numurukumuni b'o kɛ ka sababuya kɛ ka asidite dumunifɛn sabanan o ye pɛrisili ye pɛrisili musow b'a dɔn kosɛbɛ n'a bɛ kɛ fɛn caman na ale nafa ka bon fana ka d'a kan ale bɛ rɛn ale b'a a nɔgɔ caman ale bɛ se k'o bɔ yen nɔ ani fana ni calculs rénaux n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba bɔ o fanga fana na dumunifɛn naaninan o ye firiwuruzi ye firiwuruzi ale fana a dɔnnen don kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ minnu bɛ yiridenw feere a caman bɛ sɔrɔ olu bolo komi ɲɛ b'a la ja la cogo min na dumunifɛn duurunan o ye zinzɛnburu ye n'an b'a wele an fɛ yan nɔ ɲamaku ɲamaku ale fana nafa ka bon kosɛbɛ rɛn fanfɛla la ka d'a kan a bɛ rɛn dɛmɛ a ka baaraw la hali sugunɛbanaw a bɛ se ka sababu ye k'o fana caman nɔgɔya dumunifɛn wɔɔrɔnan n'a bɛ wele ɔriti ale nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ rɛn fana ma a bɛ rɛn dɛmɛ a bɛ rɛn nɔgɔw bɔ a la i y'ale dun a jalen walima a kɛnɛ a kɛra sugu o sugu ye i ka to k'a dun kuma ni kuma a nafa ka bon kosɛbɛ dumunifɛn wolonfilanan o ye kirikima ye ale fana ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan n'i bɛ to k'ale dun kuma ni kuma a b'a to ɛrɛn b'a ka fanga ɲuman sɔrɔ walasa k'a ka baara kɛ nɔgɔya la rɛn nɔgɔw a b'olu ko ka bɔ yen nɔ nka o t'a bannen a nafaba dɔ ye mun ye fɔlɔ ale bɛ kɛ sababu ye hali ni rɛn n'a fununa walima sugunɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'olu fununa ni banakisɛ dɔw bɛ yen n'olu y'i sɔrɔ i b'a fɔ bactérie n'a ɲɔgɔnna ninnu ni infection urinaire ninnu y'i sɔrɔ ale bɛ kɛ sababu ye funu minnu bɛ na o kɔnɔnaw la ale bɛ kɛ sababu ye k'o funu jigin o y'ale nafaba dɔ ye dumunifɛn seginnan o ye pasitɛki ye pasitɛki n'a bɛ wele an fɛ yan bamanankan na zɛrɛn zɛrɛn ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan zɛrɛn nafa min bɛ yen nɔ o ye ji ye zɛrɛn ji min bɛ bɔ ka d'a kan ji caman bɛ zɛrɛn na o bɛ kɛ sababu ye ni farikolo bɛ ji sɔrɔ a bɛ komi i bɛ ka ji min farikolo bɛ ji sɔrɔ rɛn fana bɛ ji caman sɔrɔ o bɛ rɛn dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara kɛtaw la o bɛ kɛ sababu ye rɛn nɔgɔw rɛn bɛ se k'olu bɔ yen nɔ joona nɔgɔya la ka sababuya kɛ a bɛ ji min sɔrɔ zɛrɛn in fɛ dumunifɛn kɔnɔntɔnnan o ye pɔmu ye pɔmu kelen ni bɛɛ b'a dɔn ni a bɛ san yɔrɔ caman mɔgɔw b'a dun fana ale nafaba bɛ yen nɔ fana ka d'a kan n'i bɛ pɔmu dun pɔmu nafaba min bɛ yen nɔ o ye ka rɛn nɔgɔw k'olu ko ka bɔ a la ani ka rɛn dɛmɛ a ka baara la walasa sugunɛ dilanni joli koli o bɛ se ka nɔgɔya rɛn ma cogo min na walasa nɔgɔw bɛ se ka bɔ rɛn na walasa rɛn bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ kuma ni kuma i ka to k'ale dun a nafa ka bon kosɛbɛ dumunifɛn tannan o ye pisali ye pisali ale fana nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan n'i b'ale dun kuma bɛɛ ale ye diurétique de ye diurétique min n'a fɔra diurétique walasa i ka se k'a faamuya ale bɛ kɛ sababu ye ni rɛn bɛ sugunɛ dilan joona ni rɛn bɛ sugunɛ dilan joona o nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ se k'i kisi sugunɛ banaw ma ni sugunɛ tora ka dilan joona sugunɛ bɛ caya sugunɛ marayɔrɔ la n'o bɛ wele vessie o mana kɛ o bɛ fa n'ale fara joona kuma bɛɛ i bɛ taa sugunɛ kɛ i bɛ sugunɛ kɛli min kɛ kuma caman tile kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ni sugunɛ tɛ mara sugunɛ marayɔrɔ la o b'i kisi sugunɛbanaw ma ale nafabaw ye kosɛbɛ dumunifɛn tan ni kelennan o ye poivron rouge ye ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ rɛn nɔgɔ fana bɔ a la ka sababuya kɛ a ka antioxydant ye yiriden min don a nafa ka bon kosɛbɛ tan ni filanan o ye ji ye an tɛ sɛgɛn k'a fɔ ye ji nafa o tɛ se ka fɔ ka ban e ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na o b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ kana fɔ fo minɔgɔ k'i minɛ i ka sɔrɔ ka taa ji min i bɛ se ka ji min wagati ni wagati hali n'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la ni minɔgɔ fana b'i la kan'i jɔ ko f'i bɛ wagati dɔ makɔnɔ ni minɔgɔ minɛ dɔrɔn ni ji b'i kɛrɛfɛ ji min a b'a to e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ a b'a to e ɛrɛn o bɛ kisi bana jugu ma a b'a to e ɛrɛn fana a b'a ka baara kɛ ka ɲa walasa foyi kana na e sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɛrɛn fila min bɛ adamaden na walima hali ni ɛrɛn kelen de don k'o de b'e la fana a bɛ baara kɛ la don o don su fara tile kan ɛrɛn bɛ baara kɛ la donc walasa k'a dɛmɛ a kana sɛgɛn joona o tɛ se ka kɛ cogo si f'e ka nin kɛwale ninnu e k'o la matarafa e ka dumunifɛn ninnu ani minfɛn minnu n bɔra k'olu fɔ ye e k'i hakili to o la kosɛbɛ komi n y'a fɔ e ɲɛna video daminɛ na k'a fɔ fɛn seegin n ko n bɛn'o fɔ ye n'o ye les huit règles d'or o fɛn seegin n bɛn'o min fɔ ye n'i y'i hakili to o la kosɛbɛ a b'a to i b'i ka diɲɛnatigɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ insuffisance rénale in walima kɔlɔlɔ ma e ɛrɛn sɔrɔ o fɔlɔ ye mun ye i k'i jija cogo bɛɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o y'a fɔlɔ ye filanan e ka to ka t'i ka sukoro lajɛ kuma ni kuma ani i ka cholestérol a sabanan i ka to ka t'i ka pression artérielle ta k'a lajɛ n'o y'i ka tension ye a naaninan e kan'a to cogo si i ka bonya a duurunan i ka sigɛrɛti ye k'a to yen o dun ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma k'a sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ kisi ɛrɛnbana n'a ɲɔgɔnnaw ma ani bana wɛrɛw a wɔɔrɔnan i kana fura ta i kun fɛ kana fura san dɔrɔn yalala furaw walima a ka di i cogo min na ka fura ta k'a sɔrɔ i m'a dɔn a kan ka ta cogo min na sɔni i ka fura ta i k'a ta cogo lajɛ ka ɲa kosɛbɛ n'an wele posologie i k'o k'a kɛcogoya la a wolonfilanan e k'i ka dumuni kɛtaw e k'o woloma i kana dumuni kɛ dumuni minnu n'a tɛ nafa lase i farisogo ma i k'i jija cogo bɛɛ i ka to ka yiridenw dun o nafa ka bon kosɛbɛ a b'i ɛrɛn dɛmɛ a ka baaraw la i b'a fɔ n y'a f'i ye ka tɛmɛ cogo min na a seeginnan n'o y'a laban ye n'o y'a sɔrɔ tansɔn bɛ mɔgɔ min na walima ni jabɛti bɛ mɔgɔ min na walima mɔgɔ min bɛ yen n'o fana k'a fɔ aw ka du kɔnɔna na k'a fɔ ɛrɛnbana delila ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ aw ka du kɔnɔna na n'a sɔrɔ e b'o o mɔgɔ sugu cɛ la e k'i jija cogo bɛɛ i ka to ka t'i ka tansiyɔnw an'i ka jabɛtiw i ka to ka t'u lajɛ kuma bɛɛ dɔgɔtɔrɔsow la i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ka d'a kan rɛnbana in a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka wagati jan kɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama i bɛ bali ko la don min na a bɛ se k'i mago sa walasa ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o tɛ se ka kɛ cogo si fo ladilikan minnu bɛ fɔ i ye e k'o k'a sira fɛ i b'a fɔ a fɔra i ye cogo min na a b'a to e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ